ụmụnne m ekene m unu ihe nji maka ya bịa tata gbasalụ Facebook violation ọ bụ na inwe Facebook page na ịchọla ili alịlị ịchọla ibe akwa mbelede ịchọla iti eu ọ bụkwa na m ma gee ntị ọfụma n'ihe a nchọ ịkụziri gị now enwere many of us ha bidoro ọfụma na Facebook nwebe followers amarọ na agwụ nyebe fa nsogbu ka o nwe mmụọ na-akpa fa ife n'isi fa wee jee postube anyhow picture ọ fụ picture ebe egbu mmadụ postuo ọ fụ vidiyo ebe egbu mmadụ postuo na peji ya o nwe ụfọdụ growgo to 1 million followers o nwe ụfọdụ growgo to 100k 200k 500k followers mana now the page adịrọzi active kee maka ihe ọ maka na ha enwego ihe a na-akpọ violation na their page ka m gwa gị eziokwu ife na-ahandle Facebook now bụ robot not humans ebe humans na-ahandle kịta bụ na ads when you report on ads bụ ebe human being na na na na communicate ebe a ka inwe ike ịchat humans gwa fa na ị na-enwe problem na ads gị ha enwee ike idozilu gị ya mana when it comes to violation facebook esetisigo robot na-etake care of every violation because violation niile nwe section enwe hate speech enwe community standard enwe nudity ihe a niile nwe robot na-etake care of it nke ọ bụla ọ fụ ozugbo ọ jamụọ akaụntụ gị and ọ jamụọ akaụntụ gị ọ na-emebi ihe a na-akpọ health akaụntụ gị every Facebook page nwere health so if you make any mistake ha ga-akwatu your health and akwatu health gị ọ bụ na iti vidio na ị na-enwe 20,000 views in 20 minutes ya na-enwezi sọsọ 300 views so you have to be very very very very careful you have to be gịnị very very very very careful Facebook is not your home ebe anyị nọ kịta nwere ihe a na-akpọ policy ha nwere guide ha nwere ihe na-esi ya so ọ bụrụ na ị mara anya ya mara anya tata ọ bụrụ ihe ọ bụla ifu ipostuo

vidiyo ọbụla ya-acausero gị trouble avoid it ozi abụrụ mmadụ sendịrị gị sị gị post na peji gị biko biko don't post it watchịa this video ka m gaa na my two pages nwee violation na ya gosi gị ihe cause the violation and ebe ọ na-aka ewute sef na violation na ihe ọ na-anọ bụ one year before ọ pụọ o nwe ụfọdụ na-anọ six months mana maximum one year ka ọ na-anọ one year a ị ga-ata and sometimes sef after ka ọ nọsi one year nachieta azụ page gị ama dịzi ka ọ dị before ihe m ji enye gị advice a bụ ka ọ ghara ịbụ olu echi ka ị ghara ịsị na uncle IB agwalọ gị ife a secret ka m na-reveal ụlụ gị no not even one single person will tell you mana i'm telling you because of the love i have for you ọ ịfụnanya m nwe ebe ndị be anyị nọ me m ji apụta online akọwasị so many things ga affect gị in the future achọrọ m ka ihe mee gị m ma like ichi grow i grow ọfụma ị na-egrow egrow n'ọṅụ ị na-egrow enwere anything ga affect in the future na ọ bụ na ị na-ege m ntị ọfụma na-efollow ihe m na-eme ngwa watch this video ka ị fụ ihe cause the violation fosịa ebe a na-elist gasịa mee ya avoid na ịchọọ ịgata aka na Facebook ngwa ka e jee ngwa n'anya ka ị fụ violation m nwere na two of my pages though the the violation the two violations ga-apụsị this um, coming month next month mana ka m gosi gị ya ka ị ghara ime the mistake i jee na na menu gị bata na pages pịa aka mụ nwe IB Entertainment mụ nwe asịrị town now coming to IB Entertainment ị bịa na community now ị fụ na m nwee 658,000 followers ebe a now let's go to where I will see that um, page quality this, this up here ebe the overview inbox notification ị drag ya ị fụ more ị pịa more aka gbarataba n'ebe ede page quality pịa ya aka sọsọ ihe m nwezi kịta bụ community standard ọ ga-eficha na 6 april and o ficha kịta m ma-edelete the whole video dị na this account welụzie ya mebe video content mana my my personal video content this violation na yellow o nwe ndị nke fa na-acha red nke chaba red one of the worst mana e nwe ụdị violation ị ya abịa inwe o wepụ nwa oge ime ihe ndị ọzọ mana nke a kịta ị fụrụ ihe o me yellow ka ọ na-acha and yellow na-acha ọ bịa reduce o my quality though ọ dị two hate speech na nke a mana hate speech apụgo ọ fọdụ this one so ma like inwe violation at all at all m ma like ka your page na-acha green m ma m ma gosi gị ka your page kwesịrị isi na-aga na-acha now na asịrị town m baa asịrị town kịta ka m gakwa ebe ọzọ more gbatakwa again page quality nke a violation karịrị na ya nke a bụ video ndị mmadụ m ji ebuo mgbe a m ji wee nweta followers intellectual property e mesịzia fa abịazia chaba m anya ọ nya bụ ihe a niile ị na-afụ though yellow ka ọ na-acha maka intellectual property ada eme page eme ya unpublish so ha ncha ya apụsị na 1st April efolọki ndị so at least m ka na-enwetatụ views na this page ọ pụsị ya kịta m ga revive kwa page o nwetakwa onwe ya so achọghị m ka i mee the mistake ka ị ghara ịdị violated enwere m almost 300 and something thousand followers na nke a na 362k followers na nke a so nke a gaa then ka m gosi gị ihe a na-akpọ peji gị ịna-acha green ka m were IB market a egosi gị ya peji gị kwesịrị ịna-acha green page quality otu a ka peji gị kwesịrị ịdị peji gị dị otu a ị ma na ị ga-amonetizenwu peji gị mana ọ bụ na ọ dịrọ otu a hmm, ee nsogbu ga-adị o so biko ụmụnne m na-ege m ntị biko ka m na-ayọ unu achọrọ m ka ihe a mee unu achọrọ m ka ihe mee m mee unu Biko mara ihe ị na-etinye na peji gị ka ị ghara inwe violation ama m na ị chọ igrow peji gị by all means by fastness ma ihe niile ị chọkwa gị na-eme biko gbaa kpim welu nwayọ o welu nwayọ ọ ya ka m sị ka m gosi unu ama m ka ị nụrụ okwu m na ị mụtara ihe na ya biko sikwa otu a share this video ka ndị ọzọ na-amarọ maka ihe a malụ maka ya onu bikonu ngwanụ daalụnụ